Wawa guys tilowe nkalasi pang'ono ya geography kaya inu geography munkayikonda ku secondary tiye tilowe nkalasi ya geography uh, geography yake tifuna tikambe geography ya chani tifuna tikambe za nkhondo yomweyi ya ku iran malo amene akuvuta kwambiri amene trump amapempha anthu kuti iyayi maiko ena abwere azatithandize kodi malo amenewa ndi otani? Kodi ndi malo amene akutchedwawa kuti Strait of Hormuz ndi ati ati? Ali potani? Kodi akuvuta chifukwa chani? Ndiye tifuna tipite ku mapu, ku Atlas, eh muli nayo? Atlas. Yeah, umm mapu aku Middle East ndi amenewa mmene tikuwaonera mmwambamu. Mapu amenewa mutha kuona kuti iyayi ku Middle East ndi ku Africa sikutalitu, uku kuli Somalia uku. Eya ichichi chili pakati ichi. Ku Somalia uku kuli kujanso kumavuta ma Somali pirates kupita ku Mediterranean uku eya timadusa pamenepa eti. Komano the other side ichichi ichi ndiye chimene chili chi chi Middle East ndi chimene chichi. Ndiye tikapitano ku other side uku muzaonanso kuti kuli nyanja. Eya nyanja imeneyi mmwamba mwakemu ndi mmene muli Iran. eya tisinthe mapu awawa no nde muwonano kuti iran si eya eya ayi ndino kukuku kumusiku ndikumene kuli achina oman achina uae achina saudi arabia eya ndi amene ali kumeneko okay nde nyanja imene iyi muzaona kuti apa ili ndika pokhota paka paka pakakona kamene kaka kokhotaka Kakona kamenekaka ndi kamene kamatchedwa ka Strait of Hormuz, ndi kamenekaka. Ndiye kameneka ka Strait of Hormuz ka kali narrow eti ndi maso titha kuona kuti kali narrow, komano u narrow wake ndi onena kuti kuya kwa nyanja chifukwa dzimathankala zimene zimanyamula mafuta zija dzimakhala dzikuludzikulu nde zimayenera ziyende pamalo pamene pali deep bwino bwino ndiye apapa pa pa ka strait of hormuz pa malo amene ali deep oti masitima amene aja amadusa ndi ochepa ndi ang'ono ndiye malo amene wawa pali ngati maleni awiri a traffic ina yopita uku ina yobwera uku nde ili ngati msewu wa maleni awiri pomwe kwina konseku malo ndi akulu zitha kumabwera zambiri koma zikafika pa strait of hormuz apa imayenera ikhale line zifole line by line okay ndiye muzaona kuti pamene papa madzi enawa ali territory ya iran nde iran imakhala ikupanga chani monitor eyetu now amanena kuti ayikapo ma mines ma mines zimakhala ngati dzimiphika za bomba e dzimiphika zangati mabomba nde dzimiphika zimenezi amakadzimangirira amadziyikira chinthu cholemera eti, nkuchimangirira izo zija nkumapanga float koma sizimapita ndi madzi kupita kutali ya chifukwa kuti zimakhala zamangiriridwa ndi chinthu cholemera izo zija nkumapanga float nde stima ikangozigunda kuti zagundana ndi stima zimaphulika. Zimenezo nzima mines. Padakali pano kulibe umboni wina uliwonse onena kuti pamenepapa payikidwa ma mines. Ndipo kuli website imene anthu amapanga monitor ma ships onse amene akuyenda pa dziko lapansi pano. Eh, ilipo website, pali ka app actually. Ka app kamene koko inuyo mutha kupanga download kuika pa phone pano. Mudziona uh, track, muzipanga track ma ship wose mene timapangiraso track ndege nanena mu video ina kuti ma uh, steamer zija zikamayenda zimakhala ndi ma transponders nde ma transponders aja steamer zingazo zopangidwa zo, zo register zimatumiza signal nde ma signal aja amadzipanga identify steamer zija according ndi maina amene zinapangidwa register nde zija timati pali steamer zina zikugwiritsa ntchito mbendera ya Malawi Kugwiritsa kwake timanena kumeneko sitima zija zimakhala ngati zapangidwa register mu dzina la Malawi kuti sitima iyi ndi ya ku Malawi ndiye zikamapanga ikamapanga transmit ma, ma signals aja ima, imapangidwa register ngati Malawian stima ikudutsa right eh, so pali ma app amene anthu akupanga monitor amene akupanga monitor awo aona kuti Pakuma, ma, sitima zikumadusa pa Strait of Hormuz pa, koma zikumakhala zochepa, komanso zikumakhala zimene zapangidwa, zapasidwa approval, ah, ku, ku Iran kuja akumaziuza kuti okay, nde pali sitima ngati za Pakistan zadusa, sitima za India zadusa, eeh, ndi mafuta ndithu zadusa. And it's also interesting, ndinakuuzani kuti, ehm, Iran ili ndi ka island kena kake kamene ee kuli amapangira export mafuta awo ka island kamene kaja kali kuntunda kwa mapuko so kali mkati umumu kusonyeza kuti stima zimene zimanyamula mafuta a iran nazonso zimazadusanso pamenepa kuti dzituluke zizipita so odusa pa strait of hormuz pa si obwera okha yayi a iran nso otenga mafuta a iran amapanga export buyer wawo wamkulu ndi china zopita ku china zimadusanso pomwepa Eya, ndimafuna mudziwe kuti kodi akamati Strait of Hormuz, apite ku Strait of of Hormuz ndi pati? Pa mapu malo ake ndi amenewa. Okay, ndiye timalizeno ndikufotokoza kuti why is this place malo amenewawa ali crucial chifukwa chani? Eya, monga tonse taona kuti nyanjayi mapuwo eti ukuku kumene kukuchokera mafutaku kumatchedwa kuti ku Persian Gulf eti ndiye Kumene kuli mafuta ambiri ndikumenekuko. Ka island kaja tinakamba za Iran kuti mafuta ake 90% amapangira export pa island yotchedwa Kharg Island imene inapangidwa mma 1960's inapangidwa develop mma 1960's ndi America. Kharg Island ili kumtunda kumene kuja mkati momwemu ku Persian Gulf. Saudi Arabia ili kumeneko nayonso imagwiritsa ntchito nyanja ya Persian Gulf. achina kuwait ali kumeneko nyanja ya persian gulf nde mafuta osewa kuti atuluke kumenekuku abwere ku gulf of oman kumusi uku adzipita ku ma ocean ino kumapita mmaiko osiyanasiyana amayenera osewa adutsire pa strait of hormuz nde tikamati mafuta aku middle east oseaja aku qatar kuli mafuta oseaja that oil money imayenera idusire pamenepa ndichifukwa chake kungotseka pamenepapa apanga choke energy and oil supplies pa dziko lonse chifukwa mayiko ambiri mafuta awo amadusa pamenepa nkumapita ndiyesa mwamvetsa why eh komano like i said kuti padakali pano iran sikuti yatsekeratu chifukwa kuti mafuta akenso nawo akuchokera kumeneku sangatseke ndi maexport awo omwe eti so mafuta awo akudutsa a- mayiko amene amatenga mafuta amagula ku iran mafuta awo akudutsa ndithu bwinobwino Koma kuli ma thanka ambiri amene angoyima yima akukanika kudusa akuwopa kudusa akudikira apatsidwe green light chifukwa zikumatenthedwa zikumaphulisidwa nde ndi ngozi kwambiri komanso ndi ndalama zambiri wasted nde insurance ya ma ya ma sitimawa ndi nkhani yoti idikira namwene eyetu so thats the problem right now mafuta pa dziko lonse akwera mitengo I think ku, kumudzi ku Africa akuso ayamba kukwera mitengo koma ku America ku Europe mafuta akwera mitengo ku Singapore akwera mitengo anthu akuzazisa matanki kuti mwina ku China kuno ka pressure sikali high kwambiri chifukwa Chinanso ili ndi mafuta ake amene imapanga produce komanso sitima za China zikuloledwa kudutsa kumene kuja komanso ku Chinanso anthu ambiri anapanga adopt ma electric vehicles eh, anthu amakhala ndi magalimoto awiri ina ya mafuta ina ya magesi ndiye ngati mafuta avute ayendera yotchajayi uh, zimenezo ziliposo anyway i hope mwatolapo ziwiri zitatu eh, ngati pali mafunso ndiyikireni mmacomments ndine nesta the black teacher stay blessed